Gilín Sneachta. Lá fuar geimhridh a bhí ann. Bhí sneachta ar an talamh. Bhí sneachta ar na crainn. Bhí dathanna áille ar an spéir. Bhí an bhanríon ina suí taobh istigh den fhuinneog. Bhí snáthaid aici agus éadach bán agus í a fúáil. Tháinig londubh. Sheas an londubh ar an bhfuinneog. Rinne sé ceol bog binn agus d'imigh sé. Bhí an bhanríon a féachaint ar an londubh agus ar an sneachta agus ar na dathanna áille. Phrioc sí a méar leis an tsnáthaid, thit trí bhraon fola anuas ar an éadach bán. Bhí an Bhanríon a féachaint ar na trí bhraon fola agus is é a dúirt sí, Ba mhaith liom leanbh agam a bheadh chomh bán le sneachta, chomh dubh le lon, chomh dearg le fuil. Tamall ina dhiaidh sin bhí iníon óg ag an mbanríon. Bhí a gruaig chomh dubh le lon, bhí a craiceann chomh geal le sneachta, bhí a dhá grua chomh dearg le fuil. Gilín Sneachta an t-ainm a tugadh uirthi. Tamall ina dhiaidh sin fuair an bhanríon bás. Tamall ina dhiaidh sin arís, phós an Rí bean eile. Bean álainn ba ea an dara bean, ach bhí sí lán suas di féin. Bhí scáthán aici ar an mballa, scáthán draíochta a bhí ann. Sheasadh an Bhanríon os comhair an scátháin gach lá, agus is é a deireadh sí, Inis dom, a scátháin, inis an fhírinne, cé hí an bhean is áille sa tír seo? Agus is é deireadh an scáthán, Inseoidh mé duit, inseoidh mé an fhírinne, is tusa an bhean is áille sa tír seo. D'imigh na blianta. D'fhás Gilín Sneachta suas ina cailín álainn. Lá amháin, sheas an bhanríon os comhair an scátháin, agus is é a dúirt sí, Inis dom a scátháin, inis an fhírinne, cé hí an bhean is áille sa tír seo? Agus is é a dúirt an scáthán, Inseoidh mé duit, inseoidh mé an fhírinne, agatsa atá barr ar mhná deasa na tíre, ach ag Gilín Sneachta an cailín beag álainn a bheidh an barr nuair a bheidh sí fásta. Bhí fearg mhór ar an mBanríon. Níor chreid sí riamh go bhféadfadh aon bhean a bheith níos áille ná í féin. Chuireadh an Bhanríon an cheist chéanna ar an scáthán gach lá agus is é an freagra céanna a thugadh an scáthán uirthi. Bhí croí na Banríona lán d'olc Thug sí ordú do dhuine dá cuid fear, 'Tabhair leat an cailín sin, a deir sí leis, 'tabhair leat isteach sa choill í agus maraigh í! Thug an fear Gilín Sneachta isteach i lár na coille. Tharraing sé a scian chun í a mharú. 'Ná maraigh mé! a deir Gilín Sneachta. 'Fanfaidh mé sa choill i gcónaí, ní rachaidh mé abhaile go brách arís! Bhí trua ag an bhfear di. Rith leat, a deir sé léi, agus ná tar abhaile go brách arís! Chuir sé uaidh a scian, rith Gilín Sneachta léi i measc na gcrann sa choill mhór dhorcha. Rith Gilín Sneachta léi, ní raibh a fhios aici cá raibh sí ag dul, ní raibh a fhios aici cárbh fhearr di dul. Bhí a fhios aici go raibh beithígh mhóra gránna sa choill agus bhí eagla uirthi rompu. Chuala sí iad ach ní fhaca sí aon cheann acu. Bhí sceacha agus dealga fada géara sa choill. Bhí cosa Ghilín tinn gearrtha. Bhí a cuid éadaí stróicthe ag na sceacha agus ag na dealga. Faoi dheireadh tháinig sí go dtí teach beag. Bhuail sí ar an doras. Ní bhfuair sí freagra. Bhuail sí arís agus arís eile. Ní bhfuair sí freagra. Chuir sí a lámh ar an doras. D'oscail an doras roimpi. Isteach léi. Teach beag deas a bhí ann. Bhí gach ní sa teach go néata glan. Bhí éadach bán ar an mbord. Bhí seacht bpláta, seacht scian, seacht bhforc, seacht spúnóg agus seacht ngloine ar an mbord. Bhí bia ar gach pláta agus deoch i ngach gloine. Bhí ocras agus tart ar Ghilín Sneachta, ach níor mhaith léi cuid aon duine eile a ithe ná a ól. Sé rud a rinne sí, greim a ithe as gach pláta agus braon a ól as gach gloine. Bhí seacht leaba sa seomra. Bhí gach leaba acu go deas néata. Luigh Gilín Sneachta ar an gcéad leaba. Bhí an leaba róchrua di. Chuaigh sí ó leaba go chéile go dtí gur tháinig sí go dtí an seachtú leaba. Bhí an leaba sin go deas bog. Luigh sí ar an leaba agus thit sí ina codladh. Seachtar firín beag a bhí ina gcónaí sa teach. Bhíodh na firíní amuigh ag obair gach lá. Thagaidís abhaile gach oíche. Nuair a tháinig siad abhaile an oíche sin, las gach duine acu coinneal dó féin. D'fhéach siad ina dtimpeall. Cé bhí ina suí i mo chathaoir? a deir an chéad duine acu. Cé bhí ag ithe as mo phláta? a deir an dara duine. Cé bhí ag ól as mo ghloine? a deir an tríú duine. Cé bhí ag ithe mo chuid aráin? a deir an ceathrú duine. Cé bhí ag ithe mo chuid feola? a deir an cúigiú duine. Cé bhí ag ithe le mo spúnóg? a deir an séú duine. Cé bhí ag gearradh bia le mo scian? a deir an seachtú duine. D'fhéach na firíní ar na leapacha. Bhí duine éigin ina luí ar mo leaba, a deir an chéad duine acu. Agus ar mo leabasa! Agus ar mo leabasa! a deir siad go léir. Nuair a tháinig an seachtú firín go dtí a leaba féin, chonaic sé Gilín Sneachta ina luí ar an leaba agus í ina codladh. Thóg gach firín a choinneal chun í a fheiceáil. Ó, nach álainn an cailín í! a deir siad. Ná dúisigí í! a deir an chéad fhirín. Ná bíodh focal as aon duine againn! D'ith siad a suipéar gan focal as aon duine acu. Chuaigh siad a chodladh ansin. Rinne an seachtú firín leaba dó féin faoin mbord. Dhúisigh Gilín Sneachta ar maidin, chonaic sí na firíní, bhí eagla uirthi ar dtús, ach labhair siad go deas bog léi agus d'imigh an eagla. Cad is ainm duit? a deir siad. Gilín Sneachta is ainm dom, a deir sí. Conas a fuair tú amach an teach seo? a deir siad. D'inis sí dóibh faoin mbanríon agus faoin bhfear a thug go dtí an choill í chun í a mharú. Bhí mé ag rith tríd an gcoill go dtí gur tháinig mé go dtí an teach seo, a deir sí. Bhí trua ag na firíní don chailín beag deas. Fan anseo sa teach seo, a deir siad. Féadfaidh tú an teach a ghlanadh agus an chócaireacht a dhéanamh dúinn. Beidh sin go breá, a deir Gilín Sneachta. Bímid amuigh an lá ar fad, a deir na firíní. Bímid ag romhar agus ag tóch ar an sliabh ag lorg an óir. Agus, a deir siad, ná lig aon duine isteach sa teach fad a bheimid amuigh. Dún an doras agus ná hoscail d'aon duine é. Théadh na firíní amach gach maidin. Bhíodh suipéar deas ullamh ag Gilín Sneachta dóibh nuair a thagaidís abhaile. Bhíodh na firíní a damhsa agus a déanamh ceoil san oíche. Bhí amhrán dá gcuid féin acu. Bímid ag rómhar, bímid a tóch, ag lorg an óir, an t-ór breá buí atá 'na luí thíos faoin sliabh, thíos faoin sliabh. Iad féin a rinne an t-amhrán agus ba dheas leo é. Shíl an bhanríon go raibh Gilín Sneachta marbh. 'Is mise an bhean is áille sa tír! a deireadh sí, agus bhí sí go breá sásta léi féin. Níor labhair sí leis an scáthán go ceann tamaill. Ach lá amháin, sheas sí os comhair an scátháin agus is é a dúirt sí, 'Inis dom, a scátháin, inis an fhírinne, cé hí an bhean is áille sa tír seo? Agus is é dúirt an scáthán,

Níl Gilín Sneachta marbh, a deir an Bhanríon léi féin. Níor mharaigh an fear sin í. Maróidh mé féin í. Rachaidh mé go dtí an teach ina bhfuil sí agus maróidh mé í. Ligfidh mé orm gur mé an tseanbhean a bhíonn ag díol ribíní agus lása ó dhoras go doras. Chuir sí seanéadaí uirthi féin. Chuir sí dath buí ar a haghaidh. Chuir sí ribíní agus lása i gciseán beag. Chuaigh sí tríd an gcoill gur tháinig sí go teach na bhfiríní. Bhuail sí ar an doras. Ribíní ar díol! a deir sí. Ribíní deasa ar díol! D'oscail Gilín Sneachta an fhuinneog. Chonaic sí an bhean amuigh. Ní baol dom seanbhean bhocht, a deir sí. Osclóidh mé an doras agus ligfidh mé isteach í. D'oscail Gilín Sneachta an doras. Tháinig an bhean isteach. Leag sí an ciseán ar an mbord. Ó, is deas an crios sin ort, a chroí, a deir sí. Tá ribín deas dearg anseo agam. Bheadh sé go hálainn ar do chrios. Bhain sí an crios de Ghilín agus chuir sí an ribín ann. Chuir sí an crios ar Ghilín arís. Cheangail sí chomh teann sin é nár fhéad Gilín a hanáil a tharraingt. Thit sí ar an urlár faoi mar a bheadh sí marbh. Hí hí hí! a deir an Bhanríon agus d'imigh sí. Tháinig na firíní abhaile an oíche sin. Fuair siad Gilín Sneachta sínte ar an urlár faoi mar a bheadh sí marbh. Thóg siad den urlár í, ghearr siad an crios a bhí á ceangal, tháinig sí chuici féin, d'inis sí dóibh faoin tseanbhean. B'in í an bhanríon! a deir siad, is mian léi tú a mharú! Bhí áthas mór ar an mbanríon agus í ag dul abhaile. Tá Gilín Sneachta marbh! a deir sí, is mise an bhean is áille sa tír! Chuaidh sí isteach abhaile, bhain sí na seanéadaí di, ghlan sí an dath buí dá haghaidh, sheas sí os comhair an scátháin agus is é dúirt sí, Inis dom, a scátháin, inis an fhírinne, cé hí an bhean is áille sa tír seo? Agus is é dúirt an scáthán, Inseoidh mé duit, inseoidh mé an fhírinne,

Bhí croí na banríona lán d'olc. Fuair sí cíor agus chuir sí nimh uirthi. Chuir sí seanéadaí uirthi féin. Chuir sí dath dearg ar a haghaidh. Chuir sí spéaclaí uirthi féin. Fuair sí roinnt nithe beaga agus chuir sí i gciseán iad. Chuaigh sí tríd an gcoill go dtí gur tháinig sí go teach na bhfiríní. Bhuail sí ar an doras. 'Nithe beaga deasa ar díol! a deir sí. D'oscail Gilín an fhuinneog. Chonaic sí an bhean amuigh. 'Féach na nithe deasa atá agam! a deir an bhean. 'Féach an chíor seo! Bheadh sí go hálainn ort! 'Dúirt na firíní liom gan aon duine a ligean isteach sa teach, a deir Gilín Sneachta léi féin. 'Ach ní baol dom seanbhean bhocht. Osclóidh mé an doras agus ligfidh mé isteach í. D'oscail Gilín Sneachta an doras. Tháinig an bhean isteach. Ó, beidh an chíor seo go hálainn ort! a deir sí. Socróidh mé ar do cheann í! Leis sin, sháigh sí an chíor isteach i gceann an chailín. Chuaigh an nimh ina cuid fola agus thit sí ar an urlár faoi mar a bheadh sí marbh. Hí hí hí! a deir an bhean agus d'imigh sí. Tháinig na firíní abhaile an oíche sin. Fuair siad Gilín Sneachta sínte ar an urlár faoi mar a bheadh sí marbh. Thóg siad den urlár í. Chonaic siad an chíor nimhe. Bhain siad di í agus tháinig sí chuici féin. D'inis sí dóibh faoin tseanbhean. B'in í an bhanríon! a deir siad. Is mian léi tú a mharú! Ar do bhás, ná lig aon duine isteach fad a bheimid amuigh! Bhí áthas mór ar an mbanríon agus í ag dul abhaile. Tá Gilín Sneachta marbh! a deir sí. Is mise an bhean is áille sa tír! Chuaigh sí isteach abhaile, bhain sí na seanéadaí di, ghlan sí an dath dearg dá haghaidh, sheas sí os comhair an scátháin agus is é a dúirt sí, Inis dom, a scátháin, inis an fhírinne, cé hí an bhean is áille sa tír seo? Agus is é a dúirt an scáthán.

Bhí croí na banríona lán d'olc. Fuair sí úll a raibh a leath dearg agus an leath eile glas. Chuir sí nimh sa leath dhearg. Chuir sí seanéadaí uirthi féin. Chuir sí dath ar a haghaidh. Líon sí ciseán d'úlla deasa milse agus chuaigh sí go dtí teach na bhfiríní. Bhuail sí ar an doras. D'oscail Gilín an fhuinneog. Leag an bhanríon an ciseán ar an bhfuinneog. Ó, tá tuirse orm, a deir sí, tá an ciseán seo trom! Tóg ceann de na húlla uaim, tá siad go deas milis. Shín sí an t-úll nimhe chun an chailín. Bhí eagla ar Ghilín Sneachta an t-úll a thógáil ón mbean. Ná bíodh eagla ort, a deir an bhanríon, íosfaidh mé féin a leath, féach! Rinne sí dhá leath den úll. D'ith sí féin an leath ghlas. Shín sí an leath dhearg chun an chailín. Bhain Gilín Sneachta píosa den úll lena fiacla. Leis sin, thit sí ar an urlár faoi mar a bheadh sí marbh. Hí! Hí! Hí! a deir an Bhanríon. Ní leigheasfaidh na firíní an uair seo í! Bhí áthas mór ar an mBanríon agus í ag dul abhaile. Chuir an Bhanríon a héadaí féin uirthi, sheas sí os comhair an scátháin agus is é dúirt sí, 'Inis dom, a scátháin, inis an fhírinne, cé hí an bhean is áille sa tír seo? Agus is é dúirt an scáthán, 'Inseoidh mé duit, inseoidh mé an fhírinne, is tusa an bhean is áille sa tír seo! Bhí an Bhanríon go breá sásta. Tháinig na firíní abhaile, fuair siad Gilín sínte ar an urlár, thóg siad suas í, bhain siad a crios di, chíor siad a cuid gruaige, ach níor tháinig sí chuici féin. Bhí na firíní faoi bhrón. Tá Gilín Sneachta marbh! a deir siad. Gilín Sneachta, an cailín geal álainn, tá sí marbh! Bhí na firíní a' déanamh bróin ar feadh trí lá agus trí oíche. Rinne siad bosca mór gloine. Chuir siad Gilín isteach sa bhosca. Scríobh siad a hainm i litreacha óir ar thaobh an bhosca. Gilín Sneachta, iníon rí. Thug siad an bosca leo go barr an chnoic agus d'fhág siad ann é. Bhíodh duine acu féin ar garda ar an mbosca de ló agus d'oíche. Bhí Gilín Sneachta ina luí ansiúd sa bhosca gloine ar bharr an chnoic. Ní raibh dath an bháis uirthi. Bhí a gruaig chomh dubh le lon. Bhí a craiceann chomh geal le sneachta. Bhí a dhá grua chomh dearg le fuil. Thagadh na héin agus na hainmhithe a' féachaint uirthi agus a' déanamh bróin. D'imigh na blianta. Bhí Gillín Sneachta 'na luí sa bhosca gloine ar bharr an chnoic. Bhí sí 'na luí ansin faoi mar a bheadh sí ina codladh. Lá amháin, tháinig prionsa óg go dtí an áit. Chonaic sé an bosca gloine ar bharr an chnoic. Chonaic sé an cailín álainn sa bhosca. Thit sé i ngrá léi. Tabhair domsa an bosca sin agus tabharfaidh mé daoibh aon ní is mian libh, a deir sé leis na firíní. Ní thabharfaimis Gillín Sneachta uainn ar ór ná ar airgead, a deir siad. Ní beo mé gan í, a deir an Prionsa. Bhí trua ag na firíní dó. D'fhág siad slán ag Gillín agus iad ag caoineadh. Thug siad an bosca dó. Thug an Prionsa ordú dá chuid fear an bosca gloine a thabhairt síos an cnoc. Rinne siad sin. Nuair a bhí siad ag dul síos an cnoc, bhuail duine acu a chos faoi charraig agus thit sé. Croitheadh an bosca gloine. An t-úll nimhe a bhí i scornach Ghillín, thit sé as a béal. D'oscail sí a súile. D'éirigh sí aniar. Bhí an-áthas ar an bPrionsa. D'iarr sé uirthi é a phósadh agus teacht leis go teach a athar. 'Pósfaidh mé thú agus rachaidh mé leat go teach d'athar, a deir sí. Bhí brón ar na firíni í a bheith ag imeacht uathu, ach bhí a fhios acu go mbeadh sí sona sásta leis an bprionsa i dteach an rí. Phós an Prionsa Gillín Sneachta. Bhí féasta mór acu. Fuair an Bhanríon cuireadh. Chuir sí gúna álainn uirthi féin. Labhair sí leis an scáthán. Inis dom, a scátháin, inis an fhírinne, cé hí an bhean is áille sa tír seo? Agus is é dúirt an scáthán, Inseoidh mé duit, inseoidh mé an fhírinne. An bhrídeog chaoin i dteach an rí is sí is áille dá bhfuil sa tír. Ní raibh a fhios ag an mbanríon cérbh í an bhrídeog, ach nuair a chonaic sí Gillín Sneachta ina suí ag ceann an bhoird, tháinig fearg chomh mór sin uirthi gur thit sí fuar marbh ar an urlár.